díobh. Is seo Tarlach Mac Con Midhe ag caint libh. Gunnaí móra sneachta, nó canuns da naiv mar a dtugtar orthu sa Rómainis. Feicfidh tú i ngach áit sna sléibhte iad ina bhfuil turasóireacht geimhridh ar siúl ann. Deineann siad sneachta as uisce agus caitheann siad amach ar an dtalamh é. Úsáideann siad an t-uafás uisce, ní mór a rá. Ach murach iad, ní bheadh mórán sciála ar fáil ins na hAlpa anois. Sneachta saorga. Ní hé nach dtiteann sneachta ón spéir, ach ní thiteann a dhóthain do lucht scí, agus ní féidir brath air ó sheachtain go seachtain. Tá athrú na haeráide ar siúl sna hAlpa mar i ngach áit eile. Feictear sin ar an gcéad dul síos ó leá na n-oighearshruthanna. Tá cuid de na hoighearshruthanna is mó agus is cáiliúla ar domhan sna hAlpa. Tá siad ag imeacht go mall. Tá grianghraif ann de na hoighearshruthanna le céad bliain anuas agus tá an meath soiléir. Tá oighearshruth amháin, Suretta, anseo i gcantún na Grisons, cuir i gcás, a bhfuil 700 méadar caillte aige le blianta beaga anuas agus tá sé ag titim as a chéile anois. Is amhlaidh go bhfuil na hoighearshruthanna ag meath ar fud na nAlp anois. Is féidir le saineolaithe a bheith ag ceapadh go mbeidh deireadh leo ar fad i gceann caoga nó céad bliain. Toradh amháin atá leis seo ná go bhfuil corpáin á aimsiú ins na hoighearshruthanna, iad reoite go fóill ach infheicthe anois. Turasóir a chuaigh ar strae ar an sliabh 30 bliain ó shin agus nach raibh tásc ná tuairisc air ó shin i leith. Feirmeoir a chuaigh amach oíche amháin 40 bliain ó shin chun a chuid ainmhithe a chuardach ar an sliabh agus nár tháinig ar ais riamh. Faightear na daoine seo marbh anois. Ní thabharfá na hathruithe faoi deara má tá tú id chónaí anseo ar feadh roinnt blianta fiú. Ach na daoine a d'fhás aníos ins an taobh seo tíre, is léir dóibh na hathruithe ón am go rabhadar féin óg go dtí an lá atá inniu ann. I Laax, mar shampla, áit mhór sciála atá míle méadar os cionn na farraige, Thagadh an sneachta anuas go dtí an baile sa gheimhreadh tráth dá raibh. Anois bíonn ar lucht scí dul i bhfad suas ar an sliabh go dtí go bhfaigheann siad sneachta. Ní bhíonn sneachta ann sa gheimhreadh ach tar éis na Nollag thíos ins an gleann agus sa chathair. Ar an dtaobh eile bíonn na samhraí damanta te anois. Beagnach mar a bhíonn san Iodáil thíos ins na gleannta is minic an teocht a bheith ins na tríochadaí. I gCathair Chóir an samhradh seo aimsíodh níos mó ná 37 gcéim Celsius lá amháin. Tá lucht na Romainise buartha faoi athrú na haeráide, chomh maith le gach rud eile atá ag bagairt ar a dteanga agus a ndúchas ins na hAlpa. Ní dhéanann sé aon dochar don talmhaíocht go dtí seo, cé go mbíonn aimsir aisteach ann go minic a chuireann as do na feirmeoirí. Mar shampla bíonn níos mó maidhmeanna shneachta agus maidhmeanna talún anois ná mar a bhí riamh, agus bíonn teaspach agus triomacht ann sa samhradh. Ach is léir go ndéanfaidh athrú na haeráide dochar don turasóireacht ach go háirithe. Nuair a deireann tú 'turasóireacht' i limistéar na Romainise tá tú ag caint faoi thurasóireacht an gheimhridh, sé sin, sciáil. Líonann na turasóirí na tithe ósta. Tá a lán tithe saoire acu ann freisin. Bíonn turasóireacht áirithe ann sa samhradh ach níl an oiread sin airgid ag baint léi. Táthar ag iarraidh machairí gailf a chruthú ach níltear róchinnte an meallfaidh an galf turasóirí eachtracha nár tháinig riamh roimhe sa samhradh. Má thagann deireadh leis an sciáil, beidh deireadh leis an turasóireacht. Íoróin searbh go leor is ea é go raibh lucht na Romainise buartha faoi theacht na turasóireachta céad bliain ó shin. Chuirfeadh sé as don mhuintir, deirtí. Bheadh an teanga i mbaol. Agus nuair a tógadh teach ósta ar an bhaile, bhí deireadh leis an seansaol, mar dhea. Inniu, dá mbeadh deireadh leis an turasóireacht, thitfeadh an tóin as eacnamaíocht an réigiúin, ós rud é nach bhfuil go leor airgid le déanamh ón bhfeirmeoireacht amháin arís. Má tharlaíonn sin, ní bheidh i ndán do na daoine ach an imirce go dtí na bailte móra. Beidh an tuaith bánaithe agus is dócha go mbeidh deireadh leis an Rómainis féin. I láthair na huaire tá daonra níos mó cainteoirí Romainise i Zürich ná mar atá in aon baile sna Grisons. An féidir na hAlpa a shamhlú gan sneachta? Na daoine ag cuimhneamh ar an sciáil mar spórt a chleachtaítí fadó san stair? Ach ní féidir bheith cinnte cad a éireoidh amach anseo don aeráid domhanda. Tá an dochar déanta. agus á dhéanamh ag an duine, ach gan a fhios aige le fírinne cén chinniúint atá i ndán dó féin agus don chruinne ar fad. Tá sé thar a bheith cinnte go bhfuil uair na cinniúna ag teacht. B'fhéidir go bhfeicfidh daoine atá óg anois an tubaiste ina ré féin. Ach níl rud ar bith fiúntach á dhéanamh againn ina coinne. Tuigimid go maith go bhfuilimid ar bhealach ár mbasctha. Ach ní bhíonn an gnáthdhuine san Eoraip róbhuartha faoi, gan trácht ar Meiriceá. Daichead bliain ó shin bhí feachtas ar siúl ar fud an domhain chun cosc a chur ar an gcogadh núicléach. Thuig daoine go raibh deireadh le ré an duine dá mbeadh a leithéid ann. Cathain a thuigfidh muintir an domhain go bhfuil tubaiste comhshaoil ag teacht? Nuair a fheicimse sneachta saorga ar na hAlpa, tuigim nach bhfuil an tubaiste i bhfad uainn anois. Bhí sibh ag éisteacht le Athrú Aeráide ins na hAlpa, podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Go dtí an tseachtain seo chugainn mar sin.